Mnyamata ameneyu amachokera ku Malingunde. Mnyamatayu amafuna kuzipha chifukwa cha mkazi. Mnyamatayu amapanga chibwenzi ndi mtsikana wina wake amene amatchedwa Chisomo. Simoni, Simoni adayamba kupanga chibwenzi ndi Chisomo kuyambira mu chaka cha 2024. Akuti mu nthawi yonseyi Simon ankamthandiza Chisomo ku nkhani ya zovala, ku nkhani ya chakudya, ku nkhani yomulipirira lendi, Akuti chikondi chawo chinali chapamwamba, koma Simon sankadziwa kuti Chisomo adalinso m'mapulani ena. Chisomo kumbali ankapalasa, Simon adamukhulupilira Chisomo. Ndipo mu china chilichonse, amene ankakhala number one adali Chisomo, ndipo anali ready kupanga china chilichonse. pofuna kukhala ndi Chisomo nde akuti amakhala amakhala e mpakana mu chaka cha 2026 nde akuti pa 5 August 2026 Chisomo anabwera kwa Simon kuzamuuza kuti uziwa chani bae ndapanga chiganizo chakuti iwe ndine tisiyane sindikufuna kupitiliza kupanga chibwezi ndiwe nde Simon atamva zimenezi sizinamvekere bwino kenako adamfunsa Chisomo chifukwa chani Chisomo sanabise adamuuza chilungamo, ineyo ndili ndi mimba ya munthu wina ndipo panopa ndikuganiza zokhala ndi munthuyo. Ngakhale munthuyo ali wamkulu koma zachitika ndilibe nazo ntchito. Simoni atamva zimenezi anakhumudwa kwambiri. Zotsatira zake adalongolola komabe panalibe njira ina yomuwinanso Chisomo chifukwa chakuti adali ndi mimba. Zotsatira zake adapanga chiganizo chopita kwawo. Atafika kwawo anangolowa m'nyumba ndikutuluka. Atatuluka akuti analunjika ku tchire kokazikhweza ndiye munthawi imene amafuna kudzikhweza anthu mwachangu adamuona akuzikhweza anamthamangira ndipo adampulumusa ndiye mwana mmodzi adathamanga kukauza mayi ake kuti mwana wanu Simon uku akufuna kuzipha zosatira zake mayi ake adagwa pansi phi BP inashuta kenako anthu adawatengera kuchipatala ngakhale Simoniyonso adali mgulu lomwero lowatengera mayi ake kuchipatala. Zotsatira zake mayi ake panopa ali kuchipatala ndi pamene amabweretsa nkhani imeneyi kwa ife. Ndiye ifeyo tabweretsa nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro. Anthu ambiri mukudzikhweza tikudziwa koma akuluakulu choti mudziwe ndi ichi, musanapange chiganizo chodzipha nokha kumaganizira makolo anu, kumaganizira bambo anu, kumaganizira azibale anu chifukwa chakuti inuyo moyo wanuwo si wa inu nokha. Pali anthu ena ake akamakuonani amakhala osangalala. Kumbukirani tsiku limene munabadwa. Makolo anu anadzala n'chimwemwe. Choti mudziwe ndi ichi, Makolo ako amakukonda kuposa wina aliyense. Kuyambira tsiku limene unabadwa, amene anakukonda dziko lisanakukonde adali makolo ako. Nde ndi bwino ndi bwino musanapange chiganizo kumaganizira makolo anu chifukwa chakuti amenewo ndi amene amakukonda. Iweyo wazipha wekha chifukwa cha mkazi. Mkazi uja sizimukhuza chifukwa chakuti iye uja alibe china chilichonse ndiwe. Palibe connection ina iliyonse pakati pa iwe ndi mkaziyo. Connection imakhalapo mukapatsana mawu ndikugwirizana tiyeni tipange chibwenzi ndi pamene pamakhala connection. Koma mkazi uja akangonena kuti iwe ndine chibwenzi chatha pamakhala palibe connection. Kaya uzipha wekha ndi zako zimenezo sizimukhuza, kaya uzipanga chani ndi zako zimenezo, amene zakhuze ndi makolo ako akuluakulu. Musanapange chiganizo ngati chimenechi ndi bwino kuganizira makolo anu akamva zimenezi zitha bwanji? Zimakhala zinthu zomvetsa chisoni chifukwa chakuti inuyo simungakwanitse kuwafera makolo anu, munthu amene anakukonda dziko lisanakukonde. munthu amene anayambira kukukonda kuchokera tsiku loyamba limene unaponda mu dziko mpaka na panopa koma sungakwanitse kumufera umakamfera munthu amene wangomuziwa zaka ziwiri amene wangomuziwa zaka zitatu akuluakulu umenewo umakhala uchisiru